Anois ba mhaith liom fáilte a chur roimh Brian Mac Mánas, Oifigeach na Gaeilge in Ollscoil Má Nuad. Fáilte romhat, a Bhriain. Ní raibh mé in ann tú a fheiceáil ar feadh soicind. Bhí seanré agat ansin.
Dia daoibh ar fad a chairde agus fáilte romhaibh go Má Nuad. Mar a dúirt Paula ansin, agus míle buíochas le Paula agus muintir Ghaeilge Nuada as an gcuireadh a thabhairt dhom chun teacht anseo agus labhairt libh inniu. Beidh mé ag labhairt libh díreach ar feadh deich nóiméad maidir leis an nGaeilge in Ollscoil Mhá Nuad agus na deiseanna ar fáil don phobal taobh amuigh de mhic léinn agus de bhaill foirne na hollscoile ó thaobh na Gaeilge de agus táimid chun físeán a sheinnt díreach anois maidir leis an nGaeilge agus na gnéithe éagsúla den Ghaeilge in Ollscoil Mhá Nuad agus ansin labhróidh mé ansin ina dhiaidh. Bhuel, tá stair iontach fada ag Roinn na Nua-Ghaeilge anseo. Níos mó ná dhá chéad bliain de thraidisiún atá againn anseo i dteagasc na Gaeilge agus i léann na Gaeilge. Ach ina dhiaidh sin uilig, is dream muid atá dírithe ar an aonú haois is fiche agus cuireann muid an-bhéim go deo ar an nua-aimsearthacht agus ar na cineálacha éagsúla cumarsáide a dhéantar tríd an Ghaeilge. Bhuel, tá an cúrsa BA againn ar dtús agus is cúrsa. an-leathan é sin ina gcuirtear an-bhéim ar scileanna teangaidh agus, ar ndóighe, ar dhioscúrsa na Gaeilge, ar an litríocht go háirithe, ar na meáin chumarsáide agus ar gach rud go díreach a bhaineann le teangaidh na Gaeilge. Tá gné an bhaile, gné náisiúnta agus gné idirnáisiúnta ag baint le hobair an Lárionaid anseo in Ollscoil Mhá Nuad. Bíonn muid ag teagasc na Gaeilge do dhaoine atá ag tabhairt faoin chéim sa Ghaeilge, anseo san Ollscoil agus chomh maith leis sin don fhoireann, don phobal mórthimpeall agus d'fhoghlaimeoirí Gaeilge thar lear, mar shampla in san Centre Culturel i bPáras na Fraince agus in Ollscoil Beijing Foreign Studies University sa tSín. Tá Teastas Eorpach na Gaeilge curtha ar bun againn anseo do dhaoine atá ag lorg fianaise ar a gcumas sa Ghaeilge agus chuige sin is muidinne, ball na hÉireann, anseo in Ollscoil Mhá Nuad don Association of Language Testers in Europe. Tá ár n-obair go léir bunaithe ar an taighde ar fhoghlaim na dteangacha agus tá Séala na hEorpa do Bharr Feabhais agus Nuálacht i dTeagasc Teangacha bainte amach againn trí huaire anseo sa Lárionad. Deborah Hayden is ainm dom. Is as Maine i dtuaisceart na Stát Aontaithe ó dhúcas mé, ach tá mé ag obair anseo i Má Nuad mar thaighdeoir agus mar léachtóir le Sean-Ghaeilge ó 2015 i leith. Mar sin, ar thaobh amháin, tá mé freagrach as ranganna a mhúineadh ar theanga na Gaeilge mar a bhí idir thart ar an seachtú haois agus an dara haois déag, mar aon le ranganna ar litríocht agus ar stair na hÉireann sa tréimhse chéanna. Is Ollamh le Sean agus le Meán-Ghaeilge in Ollscoil Mhá Nuad mé. Is as an Ostair ó dhúchas mé agus rinne mé staidéar ar theangeolaíocht stairiúil i Vín. Tá níos mó suime sa teanga seo ann mar a cheapadh. Tagann na mic léinn a fhoghlaimíonn an tSean-Ghaeilge uaimse ó chríocha uilig an domhain mhóir, mar shampla an Iodáil, an Rúis, an Ghearmáin, Meiriceá ach go háirithe, an Spáinn. Gach bliain tá roinnt mhaith mac léinn ón Spáinn i mo ranganna. Bhuel, tá an cumann Gaelach ollscoile is dóiche is sine sa tír againn, Cuallacht Cholm Cille, agus bunaíodh an Chuallacht níos mó ná céad fiche bliain ó shin. Is cumann thar a bheith gníomhach iad. Tchím iad i gcónaí agus mé sa champas, bíonn siad, bíonn imeachtaí ar siúl acu i rith an ama, Tá an-aird acu labhairt na Gaeilge agus d'aon duine a bhfuil spéis acu sa Ghaeilge, braithimse féin go bhfuil pobal an-láidir cainteoirí Gaeilge ar an champas seo.
Tháinig mé go hOllscoil Mhá Nuad ar dtús, déanta na fírinne, mar gheall ar Chuallacht Cholm Cille. Bhí mé sa chúigiú bhliain ar scoil agus chonaic mé an tsraith YouTube a bhí acu, Gaeilge TV Mhá Nuad, agus bhí mé in ann a fheiceáil go raibh an Ghaeilge beo san ollscoil seo agus go raibh daoine, b'fhéidir bliain nó dhó níos sine ná mé ag baint úsáid as an Ghaeilge i suíomh neamhfhoirmeálta. Chomh maith le sin tá Oifig na Gaeilge againn, tá Oifigeach lánaimseartha Gaeilge againn. Chomh maith le sin tá an scéim chónaithe ann fosta. Mar sin de tá pobal thar a bheith láidir ann agus clár láidir imeachtaí ar an champas. Cúnla chroí ná teara níos gaire dhom, Cúnla chroí ná teara níos gaire dhom.

an MA sa Nua-Ghaeilge. Is dóiche gur cúrsa measartha traidisiúnta é ar dhóigh ach ina dhiaidh sin tá sé thar a bheith nua-aimseartha agus tugann sé deis do mhic léinn a gcuid sainspéiseanna féin a fhorbairt mar sin de bíonn rogha acu de na modúil Tar éis dom an mháistreacht a bhaint amach ba bhreá liom dul i dtreo na meán agus bheith ag obair le cúrsaí craolacháin nó cúrsaí foilsitheoireachta ach an rud faoin gcúrsa seo ná go bhfuil sé leathan go leor gur féidir leatsa aon rud a dhéanamh so d'fhéadfainn dul i dtreo na múinteoireachta nó is féidir liom bheith i m'aistritheoir ach ba bhreá liomsa dul i dtreo na meán. Chomh maith le sin tá Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht ar Líne againn agus Máistreacht san ábhar chéanna do dhaoine atá ag díriú isteach ar phostanna sa Bhruiséil, Agus bíonn muid ag plé fosta le Dioplóma i Múineadh na Gaeilge do Dhaoine Fásta, an t-aon Dioplóma den tseort sin atá ar fáil in Éirinn agus, go deimhin, ar domhan.
Tá dlúthbhaint agam leis an Institiúid Ealaíon agus Daonnachtaí anseo i Má Nuad, toisc go bhfuilim i mbun tionscadal taighde faoi láthair atá á mhaoiniú ag an Chomhairle um Thaighde in Éirinn, agus baineann an tionscadal sin le roinnt lámhscríbhinní leighis. a scríobhadh i nGaeilge idir an cúigiú haois déag agus an seachtú haois déag. I 2015, d'éirigh liom deontas mór a fháil ón Chomhairle Eorpach um Thaighde, ERC, le haghaidh tionscadal a chur i bhfeidhm ar athrú agus ar mhalartú na teanga i rith tréimhse na Sean-Ghaeilge. Chronologicon Hibernicum is ainm don tionscadal seo agus beidh sé ar siúl go dtí 2020. Is mise Fangzhe Qiu, is as an tSín mé. Tá mé ag obair in Roinn na Sean-Ghaeilge san Ollscoil Mhá Nuad mar thaighdeoir don tionscadal Chronologicum Hibernicum. Táimid tar éis tógáil bunachar sonraí na dtéacsaí tábhachtacha Sean-Ghaeilge agus d'fhoilsigh muid cúpla altanna faoi théama difriúla agus seachas sin d'fhoilsigh mé leabhar aistriúcháin na dánta Nuala Ní Dhomhnaill ón nGaeilge go Sínis. Bainim sult as an timpeallacht i Maigh Nuad, áit gur féidir liom an Ghaeilge a úsáid gan chosc gan cheangal.
Sílim gur iontach an rud é a bheith ag obair mar chuid de phobal taighde agus teagaisc chomh bríomhar is atá pobal Scoil an Léinn Cheiltigh i Maigh Nuad. Tá go leor saineolais le fáil anseo maidir le gach aon ghné de theanga na Gaeilge, ó thús na Meánaoiseanna go dtí an lá atá inniu ann agus is rud an-an-tábhachtach an réimse leathan de shaineolas sin don taighde atá ar siúl agamsa faoi láthair.
Mar sin, táimid anseo i Leabharlann an Ruiséalaigh, leabharlann a bhfuil an-iomrá uirthi agus tá cnuasaigh, thar a bheith tábhachtach anseo maidir le lámhscríbhinní agus le leabharthaí Gaeilge agus, mar shampla, tá páipéir anseo a d'fhág an tAthair Peadar Ó Laoghaire, an tAthair Eoghan Ó Gramhnaigh nó Eugene O'Growney, agus go fiú ábhar anseo le Pádraig Mac Piarais. Mar sin, tá ábhar againn anseo a bhaineann le hathbheochan na Gaeilge ag deireadh na naoú haoise déag agus tús an fichiú haois. atá thar a bheith tábhachtach. Ach téann na lámhscríbhinní atá insa leabharlann seo téann siad i bhfad siar go dtí an cúigiú haois déag. Tá ceithre mhórchnuasach lámhscríbhinní againn anseo, an chuid is mó acu sin baineann siad leis an ochtú haois déag agus leis an naoú haois déag, agus bíonn scoláirí ag tarraingt ar an leabharlann seo le staidéar a dhéanamh ar an ábhar atá inti, go háirithe na lámhscríbhinní, agus mar sin de is áit thar a bheith tábhachtach í seo do léann na Gaeilge trí chéile. Agus ní miste a lua fosta go bhfuil Gaeltacht Ráth Chairn i gContae na Mí nach bhfuil i bhfad uainn ar chor ar bith agus go mbíonn ceangal againn le Gaeltacht Ráth Chairn fosta agus tá sé sin iontach tábhachtach. Mar sin tá cuid mhór cainteoirí dúchais Gaeilge ar an champas agus daoine a d'fhoghlaim an Ghaeilge ach an rud is tábhachtaí go mbíonn deis ag daoine an Ghaeilge a chleachtadh agus go gcluinfidh tú Gaeilge ar an champas seo gach lá den tseachtain. So go raibh maith agat, Sarah, míle buíochas leat. So, ní choimeádfaidh mé i bhfad sibh, tá roinnt mhaith ráite ansin cheana féin, ach déarfaidh mé cúpla rud maidir leis an nGaeilge agus is dócha na pleananna uaillmhianacha atá againn in Ollscoil Mhaigh Nuad don Ghaeilge. Amach anseo, sa tréimhse amach romhainn anois, táimid ag iarraidh go mbeadh Ollscoil Mhaigh Nuad mar lárionad don Ghaeilge sa chontae agus i gCúige Laighean taobh amuigh de Bhleá Cliath. An áit le dul chun bheith rannpháirteach in imeachtaí Gaeilge agus chun bheith gníomhach in imeachtaí Gaeilge chomh maith. Ar ndóigh, tá an taobh acadúil den ollscoil ann agus bhí roinnt mhaith ráite san fhíseán sin maidir leis sin ach tá taobh iomlán eile ann chomh maith, ar ndóigh, na himeachtaí a bhíonns ar siúl taobh amuigh de na cláir acadúla. Ach díreach le cúpla rud a lá a rá ar dtúis maidir leis na céimeanna a bhíonns ar fáil, n'fheadar an bhfuil céim sa Ghaeilge, sa Nua-Ghaeilge nó sa tSean-Ghaeilge ag teastáil ó éinne anseo, shamhlóinn go bhfuil an chéim úd ag roinnt mhaith daoine os mo chomhair amach cheana féin, ach em ní amháin sin ach em an an rud a luaigh Anna Ní Ghallchobhair ansin ón Lárionad athá againn, em Teastas Eorpach na Gaeilge, cáilíocht sa Ghaeilge le cur ar an CV, agus baineann mic léinn agus baill foirne san Ollscoil leas as seo sa chaoi, b'fhéidir, nach bhfuil siad ag iarraidh go mbeadh céim ar bun acu sa Ghaeilge ach tá siad ag iarraidh don CV, is dócha, nó b'fhéidir dhóibh féin, dá gcuid suime nó cibé cúis atá acu, tá siad ag iarraidh go mbeadh cáilíocht acu sa Ghaeilge don CV agus b'fhéidir, agus em. Tugann Teastas Eorpach na Gaeilge an deis seo do dhaoine agus leibhéil éagsúla ann ar ndóigh so tosaíonn daoine, más rud é gur bunthosnaitheoir é nó í an duine, is féidir leo tosnú ag A agus ansin leanann sé ar aghaidh, A2, A3, B1, B2 agus go dtí go bhfuil teastas agat ag rá go bhfuil tú. líofa sa Ghaeilge agus go bhfuil ardchaighdeán sa Ghaeilge labhartha agus scríofa agat, agus b'fhéidir go mbeadh spéis ag daoine ansin. Taobh amuigh den de na cúrsaí Gaeilge a bhíonns á gcur ar fáil againn, ar ndóigh, roinnt mhaith imeachtaí i rith na bliana, cuid mhaith den phost atá agamsa ná imeachtaí a chur ar siúl do bhaill foirne agus do mhic léinn agus don phobal máguaird, a cheiliúraíonn ní amháin an Ghaeilge ach litríocht na Gaeilge, agus Cúltúr na Gaeilge agus Ealaíona na Gaeilge. Agus ar ndóigh bhí roinnt mhaith imeachtaí ar siúl againn do Sheachtain na Gaeilge le seachtain anuas agus tá siad san ar fad thart anois ach tá, beidh roinnt mhaith ag teacht aníos agus rudaí ar siúl go rialta ach ansin imeachtaí speisialta ag amantaí éagsúla. Mar shampla, sa Leabharlann fé láthair tá taispeántas ar siúl i bhforhalla na leabharlainne athá againn, Leabharlann Eoin Pól a Dó. Taispeántas fén Athair Peadar Ó Laoghaire, ar ndóigh, an ceannródaí liteartha agus duine de mhórlaochra agus duine de phríomhphearsaí. athbheochan na Gaeilge agus d'fhreastail sé ar Choláiste Phádraig i Maigh Nuad agus tá cartlann Pheadair Uí Laoghaire againne. Is féidir le héinne bualadh isteach agus breathnú air sin. Sna míonna amach romhainn beidh MU Arts and Minds, The MU Arts and Minds Festival againn i mí na Bealtaine agus mar chuid de sin beidh an Fhéile Bheag ann, agus san Fhéile Bheag, séard a bhíonns i gceist ansin ná taibhealaíona na Gaeilge, so drámaíocht na Gaeilge, damhsa ar an sean-nós, amhranaíocht ar an sean-nós, ceol traidisiúnta, cumadóireacht sa Ghaeilge, agus bíonn daoine ann agus é sin ar bun acu, is dócha, mar cheird. Ach tagann daoine chomh maith chun blaiseadh a fháilt agus b'fhéidir daoine nach bhfuil mórán den saghas sin ruda déanta acu cheana, b'fhéidir daoine atá thar a bheith oilte. Agus teacht le chéile an-spreagúil a bhí ann anuraidh agus shamhlóinn go mbeidh sé amhlaidh an bhliain seo chomh maith. Agus ansin san fhómhar beidh ceolchoirm speisialta againn agus an méid a bheidh i gceist ansin ná is dócha, Ceiliúradh ar thionchar an náisiúnachais chultúrtha ar Chogadh na Saoirse in Éirinn agus céad bliain ar aghaidh ar ndóigh ó dheireadh an Chogaidh Chathartha. Agus rud eile a bheidh ar siúl againn i ndiaidh an tsamhraidh ná, bhuel, beidh roinnt mhaith a dhul ar aghaidh, ní mór dhom a lua chomh maith, go bhfuil sé i gceist againn go mbeidh an Cheardlann Amhránaíochta a bhí ar siúl ansin, táimid ag iarraidh i ndiaidh Covid, tá siadsan ag teacht ar ais de réir a chéile agus táimid ag iarraidh go mbeadh na ceardlanna damhsa agus na ceardlanna amhránaíochta ar siúl go rialta mar tá saineolaithe againn ar champas agus ba cheart go mbeadh a leithéid de rud ar fáil, measaim, agus go mbeadh, is dócha, na healaíona seo, is dócha, curtha chun cinn agus tugtha do dhaoine nua. Agus so, beidh sé sin ar siúl chomh maith. Agus em ba mhaith liom, shamhlóinn go mbeidh roinnt, go bhfuil roinnt mhaith daoine anseo ó Ghaelscoileanna agus ó Ghaelcholáistí eh sa cheantar. Agus tá mé chun é seo em a chur in airde ansin ar an gclár em i eh san áit a a deireann sé em eh Ceantar Bardasach Mhá Nuad. Agus ba mhaith liom dá gcuirfeadh sibh bhur sonraí teangmhála, go bhféadfainn sibh a chur ar an mailing list, go háirid daoine ó Ghaelscoileanna agus ó Ghaelcholáistí. mar beidh, ba mhaith linn dá mbeimis in ann na ceardlanna sin agus tá Coiste an Champais Ghlas, sé sin an Green Campus Committee, an-ghníomhach in Ollscoil Mhá Nuad faoi láthair agus ba mhaith linn dá mbeimis in ann siúlóidí bithéagsúlachta, biodiversity walks, timpeall an champais a chur ar fáil do pháistí scoile agus más rud é go dtagann sibh i dteangmháil liom, nó is féidir sonraí teagmhála a thabhairt chugam agus nuair a bheidh sé i gceist againn a leithéid de rud a chur ar fáil, so seolfaimid an t-eolas ar fad ar aghaidh chugaibh. Ba mhaith linn dá mbeadh an pobal níos gníomhaí sa mhéid a bhíonns a dhul ar aghaidh ar an gcampas. Agus, yeah, so measaim sin gach rud. N'fheadar an bhfuil aon cheist ag éinne?